Илъэс мин бжыгъэ хъуауэ ӏуащхьэмахуэ лъапэ къыщежьэ Бахъсэныжьыр ӏэуэлъауэу йожэхри пхрож Зеикъуэ. Абы лъандэрэ псым и ӏэгъэблагъэм зихъуэж зэпыту къокӏуэкӏ. Мы псыр псалъэу щытатэми. Къекӏуэкӏа псом и щыхьэт нэст. Ауэ ӏуэрыӏуатэ мыхъумэ, щӏэныгъэ и лъэныкъуэкӏэ щыхьэт узытехъуэ хъуну къэнауэ щыӏэр мащӏэщ. Апхуэдэу щӏэхъуам и щхьэусыгъуэри игъуэм джын хуейуэ къызэрамылъытащ. Ауэ фи фӏэщ зэрыхъун, гъэщӏэгъуэну мы щӏыналъэм илъар мымащӏэ, илъэс мин бжыгъэ хъуауэ мыдей цӏыху щисакӏэ. Зеикъуэ фӏэщыгъэр къуажэцӏэ зэрыхъужрэ куэд мыщӏа, илъэсищэм щхьэдэха къудейщ. Абы ипэ къихуэу мы ӏэхэлъахэм щызэбгрыпхъауэ бгыщхьэм исащ Думэныкъуейр, Хьэмгъурокъуейр, Къэзыныкъуейр, Бжьэхъуэкъуейр, Борейр, Хьэтыкъуейр, Пщыцӏыкӏуейр, ахэр псори Хьэтӏохъущокъуэпщым и жылэт. Шытх защӏэкӏэ ущызекӏуэ мэхъу мы щӏыпӏэм, укъемыхыу. Бгыщхьэм псынэр щыгъунэжщ. Къуажэ зэхуэхус нэужьым, бгылъэм кърагъэкӏри, псыхъуэм дагъэтӏысхьащ цӏыхухэр. Зейр гъунэжу къыщыкӏ къуэхэм языхэзым и цӏэр, Зеикъуэр, жылэцӏэу иратыжри. Зыпымыууэ мы ӏэхэлъахэм цӏыху сыт щыгъуи зэрисам и щыхьэт нэсщ къуажэм узэрыдэкӏыу шытх ирикӏуэм ижьырабгъумкӏэ къытет Нартыкхъэр. Апхуэдэущ ар къуажэдэсхэм зэрацӏыхур. Ауэ археологхэм Зеикъуэ ещанэ жаӏэ, къуажэм и щӏы кӏапэ илъ кхъэхалъэхэм я бжыгъэ теухуауэ. Минитӏрэ епщыкӏуплӏанэ гъэ лъандэрэ археолог гуп щолажьэ Нартыкхъэм. Мэзкуу дэт тхыдэмкӏэ Къэрал музейм и лэжьакӏуэхэмрэ ди Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар къэхутакӏуэ институтым и лэжьакӏуэхэмрэ зэщӏыгъущ.

Аланской эпохи, то есть с V по VII век нашей эры. Кхъэхалъэр мы щыгум и закъуэкъым. Ижьрабгъу лъэныкъуэмкӏэ уехмэ, джабэ екӏуэкӏри зэрыщыту кхъэщ. Гундэлэн кхъэхалъэ, жаӏэ археологхэм. Ар япэ дыдэуэ утыку къизылъхьауэ щытат тхущӏрэ плӏы гъэм мы ди къэхутакӏуэ институтым щылэжьа грек Панаит Акритас. Ар къакӏуэри, псори, сурэтыжьхэри къигъэна, архивхэми щӏэлъщ. Щитӏым нэсыхукӏэ мис мыхуэдэу иӏэщ, ди жагъуэ зэрыхъункӏэ, псори хъунщӏащ, аращ жери ехыжауэ щыта. Ауэ пщӏей пщыкӏуплӏанэ гъэм къыщыщӏэдзауэ мис мо къэрал музей нэхъыщхьэм я лэжьакӏуэ Анна Кадиевэм къитӏын зэрыщӏидзэрэ мыхъунщӏауэ мыуэдэ къэдгъуэта. Абыхэм хьэпшыпхэр къыщӏэкӏа, цӏыхухэр къыщӏэкӏа, нэхъыбэ къэтщӏа. Къэфщӏар? Къэтщӏар я зэрыщӏалъхьу щытар, я зэрагъазу щытар, хьэпшып дыщӏалъхьу щытар, я уеблэмэ тӏэкӏу я фӏэщ хъу емыхъуу щытахэр, ахэр къэтщӏар. Лӏэныгъэ ӏуэхум, лӏам и ӏуэхум, дуней а здэкӏуэжыным и ӏуэхум сытым деи ауэ къызэрыгуэкӏыу бгъэдыхьу щытакъым. Егугъуу щыта, ар фӏэщхъуныгъэр сытми, лъэпкъ дэтхэнэ зыми иӏэщ ар бгъэдыхьэкӏэ. Арати, зыри ауэ сытми зы щӏыпӏэ деи ягъэтӏылъу е зыри ягъэтӏылъу щытакъым, дауикӏ.
Зэрагъэтӏылъу щыта щӏыкӏэр. Зэрагъэтӏылъу щытам утепсэлъыхьу щытмэ. Дэ мыуэдэ емыӏусауэ къэдгъуэтахэм я щхьэр е ипщэкӏэ гъэзауэ, е ищхъэрэкӏэ гъэзауэ ауэду щытщ щхьэр. Я хьэпшыпхэм и гъэтӏылъыкӏэ иӏэщ. Цӏыхухъум и гъусэр, цӏыхубзым и гъусэу сытхэр. Ну, цӏыхухъум ӏэщэр, цӏыхухъу, цӏыхубзыр нэхъыбэ зыгъэдахэ ӏэмэпсымэхэращ, тхьэгъу, ӏэлъын, Иджыпсту зэрыщытым хуэдэ дыдэу а зэманым щыӏэ цӏыхубзхэми гъуджэ ахэр къагъэсэбэпу щыта. Дыщэм къыхэщӏыкӏауэ, псом хуэмыдэу мис мыбыхэм я зэманым щыгъуэ домбеякъым, бронзэм къыхэщӏыкӏауэ абджэ, гъуджэ цӏыкӏухэр я гъусэу, тхьэгъухэр, ӏэлъынхэр. Цӏыхухъум нэхъыбэу дауи и гъусэр сэ, бжьы, Шабзэ, уанэ зи гъусэу къэдгъуэтаи хэтщ, шхуэ, ауэдэхэри хэта. Мыхэр езыхэр еянэ, епщыкӏузанэ лӏэщӏыгъуам нэхъ ящӏауэ щытщ, мис мыр нэхъ инхэр. Мыхэр куэду щытщ мыбы, и модкӏэ дей уекӏуэкӏыу щытми, щитӏым нэскӏэ къабжауэ щыта мыуэдэ иӏэу. Ебгъуанэ, епщыкӏузанэ лӏэщӏыгъуэм хуокӏуэ, мис мыр. Тӏэкӏу нэхъ пэсэнкӏэ хъуну? Хуэгъэфэщауэ сыт хуэдэ лӏэщӏыгъуэм хуэкӏуэми ар дауэ къызэрыфщӏыр? Ар япэкӏэ, мис мыр мыхъейуэ, зыгуэрым и гъусэу къагъуэта гуэрым идогъапщэ. Псалъэм папщӏэ, зыми зыхимыхъунщӏауэ къагъуэта псори хьэзы тэмэму щылъу, абы и хьэпшып къыбгъэдэлъхэмкӏэ, абы и щӏалъхьэкӏэ сытхэмкӏэ мыр щигъусэкӏэ Значит, мыри а зэманым хуокӏуэ, жыдори, нэгъуэщӏхэм мыр къыщыдгъуэтым дей, абы идогъапщэри, арауэ къыщӏэкӏынщ, жыдори, ауэдэу хуэдгъэфащэу ара. Абы нэмыщӏыжкӏэ езыхэри, къупщхьэхэри, генетикэ жыхуэтӏэм хуэдэу, йоплъхэри, мис а къупщхьэм бгъэдэлъар, Генетикэ анализым и фӏыгъэкӏэ къывощӏэ.

Зыгуэр халъхьэу щыта, цы халъхьэт, иныкъуэхэм цы хэлъу къыбогъуэт куэду. Щагъэскӏэ нэхъ быдэу зиӏыгъын щхьэкӏэ. И щӏыкӏэр, зэрагъэсамкӏэ, и ӏувагъкӏэ, и пӏащӏагъкӏэ тетхэр псом хуэмыдэу тетхауэ тетхэмкӏэ зэманыр къыпхуэщӏэнкӏэ хъуну щытщ. Хъунщӏакӏуэхэм ягъэкӏэ, мис мыхэр псалъэм папщӏэ сэ мыбы сызэрилэжьуи, мыр дыдэращ жысӏэу схужыӏэнукъымэ. Щӏэныгъэ ӏуэхур зэрыщытыр Пцӏы жыпӏэ нэхърэ жумыӏэмэ нэхъыфӏщ. Ара? Мыр ямыхъунщӏамэ, мыбы хьэпшыпхэр и гъусамэ, мыбы щӏэлъхьэкӏэ къэтщӏамэ, мыр здыщӏалъхьар езыр дгъуэтыжауэ щытамэ, псори зэгъусэ хъужа нэужьи комплекс жыхуэтӏэ диӏамэ, мис мы лъэхъэнэращ жытӏэу жытӏыфынут.
Куэд щӏауэ яхъунщӏэ кхъэхалъэщ мыр, нобэр къыздэсми яхумыух. Лъапӏэу ибгъэкӏ хъун гуэр къалъыхъу хъунщӏакӏуэхэм, уасэ гуэри зимыӏэхэм зыкӏи емылӏалӏэ. Псалъэм папщӏэ, къупщхьэхэм. Зыр щхьэкъупщхьэ, зыр ӏэкъупщхьэ. Мыр ӏэхъуамбурэ? Археологхэм къатӏэщӏ псор ядж, яджа иужь, къупщхьэхэр зэгъэзэхуэжауэ къыздыщӏахам щыщӏалъхьэж. Цӏыху Хьэдэкъупщхьэм къыдэкӏуэу языныкъуэ кхъэлэгъунэхэм я ихьэпӏэм деж шы къупщхьэхэри къыщагъуэт. Ихьэпӏэм мывэ ӏуагъэувар къызэрыӏуахыу, япэу шыр щылът. Адэкӏэ ар зеярагъэнщ щӏалъхьар, хьэпшып зэмылӏэужьыгъуэхэри и гъусэу. Археологхэм къатӏэщӏа хьэпшыпхэр Мэзкуу дэт тхыдэмкӏэ къэрал музейм и хъумапӏэм яшащ, Эрмитажым ирагъэхьаи щыӏэщ. Домбеякъым гъущӏым етӏагъуэ гъэжьам къыхэщӏыкӏа хьэпшыпщ нэхъыбэу къыщӏахыр, ауэ дыщэми мывэми къыхэщӏыкӏа къыщагъуэтаи щыӏэщ. Нэхъ щӏэкӏуадэр гъущӏырщ. Гъущӏхэкӏхэм языхэз къыщӏахамэ, фӏэӏурышэр зэрылъэӏэсу мэлъалъэ. Нэхъ къызэтенэр етӏагъуэ гъэжьам къыхэщӏыкӏахэрщ. Мыдрей къызэрыгуэкӏ цӏыхухэм мывэрэ гъущӏрэ ахэр нэхъ къагъэсэбэпу щытауэрэ. Псоми зэрагугъэмкӏэ иджыпсту щыӏэ цӏыхухэрауэ фӏэкӏа хъунщӏакӏуэу дунейм темытауэ я гугъэщ, ауэ а зэманми яхъунщӏэжт ар. Уеблэмэ иныкъуэхэм дей къагъуэт, зэ къагъуэтауэ щыта хъунщӏакӏуэ гуэр лӏауэ абы и хьэдэр. Езым илъу хьэдэр ӏэджэ щӏа зэрыщӏалъхьэрэ езыр, ар зыхъунщӏэну хэтари, сытми абы илъу къагъуэтыжауэ ауэди щрихьэлӏари къэхъуа. Щхьэж и кӏуапӏэ и кӏуэдыжыпӏэщ жыхуиӏэм ещхьу, зыгуэрэ къагъуэтамэ, зыгуэрэ щӏым къыщӏахамэ, и фӏагъ, и лъапӏагъ теухуауэ къызэралъытэр. Нтӏэ. Нэхъыщхьэу. Ну, дэри ди жагъуэ зэрыхъункӏэ, мы ӏуэхум яужь дитщ, мыр дощӏэ, жытӏэу жытӏа нэужькӏэ, ди цӏыхухьэр занщӏэу къоупщӏ, Дапщэ зи уасэр? Дапщэ къуатынур? Сыт абы щхьэкӏэ зэрыхъур, мыгъуэ хъур, жари? Ду дызгису дызытет дунейри ахъшэм тӏэкӏу нэхъ хуэгъэкӏуауэ щытщи, ауэдуи цӏыхухэр гупсысэу къыщӏэкӏын, ауэ ну ари тэмэмӏым, ауэду уи тхыдэм уеплъыж хъунукъым. Мы щӏыпӏэм тхыгъэр жьы дыдэу къэкӏуаӏымэ, нэхъ гува дыдэу къыздэкӏуахэм ящыщщ тхыгъэр. Мыдежым де щыпсэуахэм я цӏэр тщӏэӏымэ, Сыт лъэпкъ зыщыщри тщӏэӏымэ, хэт сыт жимыӏауэ щытми. Абы нэмыщӏкӏэ я псэукӏари тщӏэӏым, сыт щхьэ жыпӏэмэ тхыгъэ зыри къытхуигъэнакъым. А ижь ижьыж лъандэрэ къекӏуэкӏа лъэпкъхэм тхыдэ яӏэщ, Кавказ лъэпкъхэм тепсэлъыхьащ, жари псалъэм папщӏэ Страбон, Геродот нэгъуэщӏхэр щапхъэу къахь, ауэ ахэр дэ ди щӏыпӏэм къэсаӏым. Мы Кавказым ису лъэпкъ ахэр зытетхыхьар ауэ хы фӏыцӏэм де ӏус тӏэкӏухьэра. Аращи, псори дэ ди тхыдэр, мис дэ жыхуэсӏэр сэ сызэригугъэмкӏэ мыр зыгуэрым лъэпкъ гуэрым хуэгъэзауи ейуи щытӏым. Адыгэти, балъкъэрти, урысти, сэ сызэригугъэмкӏэ, псоми я щӏэинщ мыр, псоми ди зыхуэдэу культурэ ӏуэхукӏэ дэ къытхуэнауэ, дэ дыдейуэращ мыри. Псори зэгъусэу ар къыдгурыӏуэу зэрытхъумэн иужь дитын хуей. Сыт щхьэ жыпӏэмэ, модэ мо Европэ къэралхэм хуэдэу музейм ущӏыхьэрэ еханэ лӏэщӏыгъуэм ятха тхылъымпӏэ ущимыӏэкӏэ, мыхэра тхыдэу къытхуэнэжар. ӏуащхъэхэр къэтхутэмэ, кхъэхэр, кхъэжьхэр къэттӏэщӏмэ, тэмэму зыхуей хуэдгъазэрэ дызэрыхуейм хуэдэу делэжьу щытмэ, итӏанэ мис мыбдежым дей иса лъэпкъхэр, мис мыбдежым дей щыӏа цӏыхухэм я тхыдэр мис мыпхуэдэу къызэрекӏуэкӏар жытӏэу тхужыӏыжыну. Ар ӏэджи мэхъу, сыт щхьэ жыпӏэмэ, ахэр пщӏын щхьэкӏэ, ауэ къызэрыгуэкӏыу, мыхьэнэншэу сыту щытыфынутэкъым. Мыхэр лэжьыгъэшхуэ хуей, мыхэр къэбгупсысын хуей, мыхэр пщӏын хуей, мыр архитектурэ зэреджэр. Ну, бощӏыф зыгуэрхэр, къыбобзыкӏ аращи, заужьауэ, зыужьыныгъэ гуэр ябгъэдэлъу, дуней плъыкӏэ гуэр яӏэу, Лъэпкъ дяпэ итащ мыхэр.
Пшахъуалъэщ нартыхъэ щыгур, шытх екӏуэкӏыр зэрыщыту апхуэдэщ. Сэху къутахуэ тепхъауэ телъыр нэхъ иужьыӏуэкӏэ кърахьэхащ. Къапщтэмэ, археологхэм я закъуэ мыхъуу геологхэми, палеонтологхэми, орнитологхэми гъэщӏэгъуэн ящыхъун щӏыпӏэщ мыр. Хуабжьу жьы щызопщэ мыдей. Ауэ абы щхьэкӏэ къэмынэу, нартыхъэм и сэмэгурабгъу лъэныкъуэр бзыугъуэ лъхьапӏэщ, пшахъуалъэм къыхаӏущӏыкӏа абгъуэхэр щыхупӏэ задэм кӏэрытщ. Гухэхъуэщ щыгум уитыныр. Дыгъэкъепсым и гуащӏагъри жьы пэум апхуэдэ дыдэу къыптримыгъэхьэлъэ. Дунейри мамырщ. Ауэ ауэдэу сыт щыгъуи щытаӏым дей. Археологхэм зэрыжаӏэмкӏэ, Нартыхъэ щыгум и нэзым и щӏыкӏэр абы и щыхьэтщ. Зэрыӏэрыщӏри гурыӏуэгъуэ дыдэщ, куут дэтӏыкӏам ущхьэдэхамэ, задэу зытратхъуа лъагапӏэм дэкӏыгъуейщ, къебгъэрыкӏуэм дэкӏыгъуафӏэ щымыхъуну. Кобан культурэр къэзыгъэщӏа лъэпкъхэм я ӏэпсэукӏэм и щыхьэт нэсщ мы щӏыпӏэм и щӏыкӏэр. Лъэпкъ ӏэпхъуэшапхъуэтэӏым ахэр. Псэупӏэу къыхахри, езы природым быдапӏэ папщӏэу ищӏа щӏыпӏэт, екӏуэлӏапӏэ имыӏэу. Пэнтх дыдэм и закъуэтэӏым я тӏысыпӏэри. Абы къыпылъ щӏы кӏапэри псэупӏэт, я лӏахэри гъунэгъуу щыщӏалъхьэжт. Куут дэтӏыкӏам и гупэ мывэжь къилъхэр зы сэтырщ. Мы мывэхэр зы инагъ зрагъэкӏуэтам шэч къытрахьэӏым геологхэм. Я зэхэлъыкӏэ теухуауи гъэщӏэгъуэнщ мыхэр. Пшахъуэ жа, амал имыӏэу и кум зыгуэр ириубыдауэ. Зыгуэру щытынкӏэ мэхъу илъэс миллиард бжыгъэ ипэ псы щӏагъым щыпсэуа псэущхьэхэр, аммонит, белемнит хуэдэхэр, е гематитхэр, гъущӏ е гъуаплъэ зытрихьа фӏэӏурышэ лъэӏэсауэ. Мыпхуэдэ мывэхэм я къэхъукӏам теухуа еплъыкӏэ щыӏщ щӏэныгъэр и лъабжьэу. Минерал агрегатыр хуэхъурейуэ, быдабзэу хожыхь нэхъыбэу пшахъуэм е ятӏагъуэм. Жа иужькӏэ къэхъум конкрециекӏэ йоджэ. Зэхэжыхьам и ӏувагъ, и куэдагъ теухуауэ мывэхэр цӏыкӏуу е инышхуэу хъунри хэлъщ, мы щыгум илъхэм хуэдэу. Псалъэм папщӏэ, иджыри Гундэлэнрэ Бахъсэнрэ я зэхэлъэдапӏэм дей бгых къыгуэуам и лъабжьэм Псы ӏуфэм ӏулъщ тӏууэ зэгуэуда мывэшхуэ, гъущӏ хэжыхьауэ, хэулъиихьыжауэ, псы лъэӏэсам кърилъэсэхыу. Мис белемнити, щӏыпӏэ дызэрысым зы зэман хы зэритам и щыхьэт нэсхэм языхэзщ мыр. Псалъэм папщӏэ, мы бгы хужьри. Бгыр зэрыщыту мывэсэху минерал лъэпкъщ. Мы жылэм дэсщ хылъащӏэм щыпсэуа псэущхьэхэм фӏыуэ хэзыщӏыкӏ, ахэр зыхуэхьэсыным куэд щӏауэ иужь ит цӏыху Мэжджыхь Арсен. Пасэм, хылъащӏэм щыпсэуа псэущхьэхэр зыхэжыхьа мывэхэр тынш дыдэу къегъуэтыф Арсен, псыфу зыхэлъ мывэхэм зэрахэплъэу къахилъэгъукӏ зи куцӏ зыгуэр къикӏынкӏэ хъунур. Нэхъыбэу и зекӏуапӏэри Тызыл, Гундэлэн, Лэшкӏутӏэ псыхъуэхэрщ. Бдзэжьей сещу щыта зэ хуабжьу сыдихьэхауэ. Абщыгъуэм нывэ гъэщӏэгъуэн гуэр къыдэсхщ абыжми, зэи срихьэлӏатэкъым ауэдэ нывэ. Моуэ къупщхьэ хуэдэу щыту икӏи нывэм хэлъу щытти, къыдэсхщ зыгуэсхри мис абы къикӏа итӏанэ. Итӏанэ щӏэздзауэ ара лъыхъуэн. Ар нывэжь жаӏэу блэкӏыну и нэхъыбэр, сэ занщӏэу золъагъу. Есэну уи нэр. Ауэдиз илъэс бжыгъэ щыхъуакӏэ къыбощӏэ абы ухуей-ухуэмеймикӏ. Ӏуащхьэмахуэ и хъуреягъкӏэ ди республикэм и щӏы кӏапэ къудей мыхъуу, Псалъэм папщӏэ мышкъышми, шэшэнми къыщагъуэтыж мыпхуэдэ псэущхьэхэр зыхэжыхьа мывэхэр. Я плъыфэкӏи, я инагъкӏи зэщхьэщокӏхэр. Псом нэхъ дахэр мыбыкӏэ щыӏэр. Мы Кавказский хребетыр къыдэкӏри, ӏуащхьэмахуи, океаным и лъабжьэр къы- модэу къиӏэтри, мыбы ита псы псори ирихуа. Мыбы океан Тетис ита, мыбы ита псыр Северный Казахстаным нэси кӏуэуэ щыта, итӏанэ Пакистаным нэси кӏуэуэ щыта, ауэдэ псышхуэ щытати, зы Дакъикъэ бжыгъэкӏэ кӏуэда псыр. Итӏанэ дыгъэр зыхуищӏри, вулкан къыдрихуеям, ари зы моменткӏэ щта щӏыр занщӏэу. Мис мы псэущхьэра къыздикӏар. Хэщтыхьэри хэжыхьри, хуэм-хуэмурэ хуэм-хуэмурэ зэман куэд дэкӏри, итӏанэ цемент модэу жауэра. Зы псэущхьэм зы псэущхьэр едзакъэри, къыгуичауэ, ауэду къыхэкӏа нывэм зыгуэсхри. Зэуэзэпсу къызэрыхъуар дыкъигъэлъагъуэ.

Аммонит хуэдэхэр зыхуэхьэсыным хуабжьу дихьэха нэмыщӏ зы лӏи Жанхъуэтекъуэ дэсщ, Жабелов Шамил. Ари Арсен и гъэсэнхэм щыщщ. Мэжджыхьым апхуэдизкӏэ фӏэгъэщӏэгъуэн хъуат мо къигъуэтхэри, дихьэхауэ куэд зыхуихьэсащ. Зыхуихьэсар щызэтрихьэм, щхьэпэн хъун гуэр къыхищӏыкӏыну и ужь ихьащ. Арсен езыр и ӏэщӏагъэкӏэ ухуакӏуэщ. И лэжьыгъэм къыщыдэхуэ, Мы флъагъу телъыджэхэр зыхуихьэсахэм къыхещӏыкӏ. Мывэхэр езым зэгуихыну иужь ихьэри къыщемыхъулӏэм, ар зыхуэщӏын къилъыхъуащ. Щимыгъуэтым, езыр еувалӏэри, зригъэсэжауэ зэгуехри ехъуэж. Псори и унэ щещӏэ. Стӏолым и ӏуфэр ещӏ, мывэхэм я зыгуэхыпӏэр егъэзыхауэ ирелъхьэ. Мэзышэр ирекӏэж. Ар жымэ, абы и щхьэкӏэ хъы папщӏэу зыӏыгъын гъущӏыкӏэ ирелъхьэ, абы и гущӏыӏу бетон ирекӏэж. Гъущмэ къызэрегъэзэкӏыжри ехъуэ, пщыкӏущрэ ехъуэ, цӏуужу, мис моду джафэу дахэ хъун щхьэкӏэ. Ари щихъуэ, зэпымыууэ и гущӏыӏу псы ирикӏэу. Сэ стӏол ӏуэху сыти зесхуакъым, зризыгъэпсэхурат, ауэдэу ежьа ӏуэхущ ар. Иужьым щӏэздзэри, моду хъункӏэ хъуну жысӏэри. Япэ ар хъуакъым, ауэ етӏуанэу дежьэри итӏанэ тэмэму щӏидза.
Бахъсэнрэ Гундэлэнрэ я зэхэлъэдапӏэм и ӏэгъэблагъэм къилъ щӏым мыхьэнэшхуэ иӏэщ. Тхыдэ и лъэныкъуэкӏэ гъэщӏэгъуэн пщыхъун куэд илъщ мыбдеж. Нартыкхъэ щыгум укъиту укъеплъым уолъагъу ӏуащхьэ бын, ди япэ итахэм я зыгъэжыпӏэ. Нартыкхъэм елъытауэ, мыхэр фӏыуэ нэхъ кӏасэщ, я бжыгъэкӏи куэд дыдэ мэхъу. ӏуащхьэр зыхузэтратхъуэжам елъытауи, я инагъкӏэ зэщхьэщокӏ.
Иджыпсту дыздэщыӏэр къы Зеикъуэ къуажапщэм, Гундэлэнрэ Бахъсэнрэ здызэхэлъэдэж щӏыпӏэм де. Мы щӏыпӏэм ӏуащхьэ бын нэхъ ин дыдэ иту къалъытэ. Япэрей зэманхэм блыщӏгъэхэм ищӏгъэхэм зэратхамкӏэ мыбы миным щӏигъу ӏуащхьэ ита. Ауэ иджыпсту тӏэкӏу нэхъ мащӏэ хъуауэ къыщӏэкӏыну, сыт щхьэ жыпӏэмэ, губгъуэхэр куэд хъуа, вахэр куэд хъуа, иныкъуэхэри зэманкӏэ нэхъ цӏыкӏу хъуа, нэхъ хэкӏуэдэжа. Аращи, апхуэдиз дыдэ итыжу къыщӏэкӏынукъым. Зэрыжаӏэмкӏэ, щибл щийм нэсыхукӏэ ӏуащхьэ мыдеж мы щӏыпӏэм щыӏэщ. И нэхъыбэр Зэры къызэралъытэмкӏэ, епщыкӏубланэ лӏэщӏыгъуэхэм, мис мы щӏыпӏэм щыпсэуахэм я щӏалъхьэпӏэу щытауэ кхъэуэ ауэду къалъытэ. Езым щыщу апхуэдиз и инагъ щхьэкӏэ, а лъэхъэнэр нэхъ къэхутэныгъэкӏэ, нэхъ къамыхута дыдэу щыт щхьэкӏэ, ӏуащхьэ куэд къатӏакъым. Сэ сызэреджамкӏэ Шафийм и тхылъым, Бетал Кӏэрэфым зэритхыжамкӏэ, пщыкӏуплӏ тӏощӏ нэскӏэ къатӏау щыта, къахутау щыта, хьэпшып гуэрхэри къыщӏэкӏауэ, абыхэм тетхыхьыжауи тхыгъэ щыӏэщ, ауэ ауэду елэжьакъым щӏыпӏэм зэи. Мы нэхъ ӏуащхьэ цӏыкӏу плъагъухэм къыщынэмыщӏа мокӏэ уплъу щытмэ, нэхъ ӏуащхьэшхуэ дыдэ хэтхэр, ахэр нэхъ пасэ зэманым Епхауэ щытщ, нэхъ щащӏари нэхъ пасэ зэманра. Зэманкӏэ жыпӏэмэ, илъэс миниплӏ ипэкӏэ щы мыбдежым щыпсэуа цӏыхухэм ар ящӏа. А зэманым зэреджэр тхыдэм къызэрыхэщкӏэ северокавказскэ культурэ жаӏэ ауэдэу фӏащауэ щытщи, ахэри ахуэдэу елэжьауэ зыри щыткъым. Тӏэкӏу ипщэкӏэ удэкӏуэтеймэ, Минитӏрэ пщыкӏутхухэм е минитӏрэ пщыкӏуххэм зы археолог гуэр гъуэгу, псы щыщӏалъхьэм, псы къыщашэм, газ къыщашэм зы ӏуащхьэшхуэ гуэрым хуэзэри ар ӏуахын хуей хъури, ар Клещенкэ къитӏауэ щыта. Абы хьэпшып хьэлэмэтхэр къыщӏэкӏа цӏыхубз ӏэмэпсымэхэр, мастэкъуаншэхэр псори бронзэм хэщӏыкӏауэ. Ноби ӏуах хуэм-хуэмурэ ӏуащхьэхэр. Ямыдж щӏыкӏэ. И щхьэм телъ мывэхэр къытрадзри щӏым щыщ ящӏыж. Мо къахухьа щӏыпӏэм илъ мывэхэр абы и щыхьэтщ. Нэхъапэӏуэкӏэ, мин бжыгъэ хъууэ щытауэ ятхыж мыхэр. ӏуащхьэхэр я лъагагъ теухуауэ зыхуэмыдэ щхьэкӏэ, я щӏыкӏэр зэщхьщ.
ӏуащхьэр зэращӏу щытам теухуауэ япэщӏыкӏэ мащэ зралъхьэнур тӏэкӏу къатӏ. ти пхъэ бэн цӏыкӏу абы далъхьэти, бэныр а иджыпсту щыӏэ бэнхэм хуэдэкъым, дауи, ауэ пхъэ жыг къыпыупщӏам кӏуэцӏыр къихауэ абы иралъхьэт, ар езыр ятӏэ абы тратхъуэжти, мис мыуэдэ псыхъуэ мывэкӏэ и хъуреягъыр зэрыщыту къагъэтӏылъыхьыжу щыта, мисым дей долъагъу, зым зыр бгъэдэту, зым зыр бгъэдэту, зым зыр бгъэдэту. Псыхъуэм къыдаха мывэ Мыр защӏэщ псыхъуэ жыбоӏэ.
мывэщ, къыздрахар, псыхъуэм къыдаха нывэ защӏэщ, щхьэжыпӏэмэ, Ар занщӏэу къыбощӏэ псым хъурей дыдэ ищӏамрэ а щӏым къыхэкӏа мывэмрэ зэщхькъымэ. Ар сыт хэт хуэдэ археологми фӏы дыдэу занщӏэу зыхегъэкӏыф. Иджы, зэрыщыту ар мывэкӏэ къагъэтӏылъыхьыжти, и ныкъуэм дей щӏы тракӏутэжт, и ныкъуэм дей щӏы трамыкӏутэу ауэдэу къагъэнауэ ауэдэ сурэт гуэрхэри щыӏэу къэдгъуэтыжауэ щыта. Езыхэм зыгуэр щытемытхыхьыжам дей, мис мыр щӏэтщӏэр мыращ жаӏэу щамытхыжам дей, езылъэгъуам щимытхыжам дей гугъущ зыгуэр жыпӏэну. Мыбы зыгуэр къикӏыу щытауэ къыщӏэкӏынущ нывэр. А нэгъуэщӏ нывэр къамыщтэу псым къыдахэу псыхъуэ нывэкӏэ щагъэтӏылъым. Ар зыгуэркӏэ псым епхауэ къытщохъу, ауэдуи догупсысэ. Жыпӏынкӏэ хъуну, уегупсысынкӏэ хъуну, псэущхьэм исраф ямыщӏын щхьа, щӏалъхьар къыщӏамытӏыкӏыжын щхьа, къамытӏэщӏыжын щхьа жыпӏэу ауэдэ уегупсысыфынкӏэ хъуну, ауэ ауэду пщӏын щхьэкӏэ ӏэмал имыӏэу уэ мыуэдиз мывэр мыбы къыдэпхыу мыбы къэбгъэтӏылъын хуейкъымэ. Зэзыхыу тепхыурэ, тепхыурэ, тепхыурэ, Уеплъмэ, псори зэрыщыту нывэу къыщӏокӏ мыбы, и хъуреягъыр зэрыщыту нывэ цӏыкӏу нывэ цӏыкӏу зыхэгъэтӏысхьауэ. Ауэдиз нывэр псэущхьэм щхьэкӏэ щхьэ къэпхьын хуей жо ауэдэ упщӏи къохъу, итӏанэ сыт хуэдэ ныви теплъхьэ хъунут арауэ щытамэ. Сытым дежи лӏам зэрыхущыту щытар лъэпкъ дэтхэнэ зыри ауэ къызэрыгуэкӏкъымэ, ар къафӏэӏуэхуу, абы, ар абы нэхъыщхьэ щымыӏэу ауэдэу щыту щытати, зэи ауэ сытми зыри къыхэкӏ мыбы. Ауэ сытми мывэ мыбы къахьу къытралъхьэнукъым, Ауэ сытми хьэпшып ауэ къызэрыгуэкӏыу щӏалъхьэнукъым. Псоми зыгуэр къокӏ. Ауэ. Ар иджыри къэфхутэн хуейуэ къыфпэщылъщ. Иджыри къытхуэтхутэн хуейуэ, мис ахэр къэтщӏэн хуейуэ къыпэщылъщ. Зэрызэщхьэ. Ӏуащхьэ зыхузэтратхъуэ хабзэр зауэм хэкӏуэдахэр а. Ауэ дауи хъыбарыжьхэм къызэрыхэщымкӏэ, зауэм хэкӏуэдауэ, лӏыхъужьхэм хуагъэуву сыту нэгъуэщӏуи къыхэщауэ, зэрытлъагъущи, ӏуащхьэ псоми хуащӏу щыта. Къапщтэмэ, псоми хуащӏу щытауэ къыщӏэкӏыну. Сыт щхьэ жыпӏэмэ, мис мыбдежым дей миным нэс щыдолъагъу ӏуащхьэ ӏуащхьэ цӏыкӏуу. Мыбы псори зауэшхуэ гуэрым хэкӏуэдауэ къыщӏэкӏынукъым, цӏыхубзхэри къыщӏокӏ ӏуащхьэхэм. Пэжу жыпӏэмэ, нэхъ лӏыхъужьу щытахэу, нэхъ цӏэщхьэ зиӏэу, нэхъ зыгуэр къызыщыщӏауэ, зыгуэр къэзыгъэлъэгъуахэм тӏэкӏу нэхъ ину хуащӏу щытауэ къыщӏэкӏыну. Ахэр тӏэкӏу нэхъ къыхагъэщхьэхукӏыу щытауэ къыщӏэкӏыну. Сыт щхьэ жыпӏэмэ, а ӏуащхьэ бын хэм дыщрихьэлӏэм дей тӏощӏ, щэщӏ, аращ ахэр зэрыхъур. Мыр инышхуэ щхьэкӏэ адрей ӏуащхьэбынхэр нэхъ цӏыкӏущ мы Къэбэрдейм иӏэхэм и нэхъыбэр. Тӏощӏ, щэщӏ, плӏыщӏ хъухэура, ауэ зытӏу къыхокӏ, ину, лъагэу, щӏэлъкӏэ зэщхьу. Лъэпкъ зырызым имейуэ къыбощӏэ, щӏэлъыр щызэ, щӏэлъ хьэпшыпыр щызэщхькӏэ, щӏалъхьари, зэманри зыщ, лъэпкъ зызейри зыщ. Ауэ зыгуэркӏэ къыщхьэ, къыхэгъэщхьэхукӏа хъуа. Аращи, жыпӏэ хъуну, ӏуащхьэ дыдэр, псори упщӏэ куэд щыӏэ мыбы. Дэнэ къыздикӏар ӏуащхьэр? Адыгэм и щӏэлъхьэкӏэу щыта мыр, хьэмэ хэт нэгъуэщӏ лъэпкъхэм я щӏэлъхьэкӏэу щыта жыпӏэми, псо мы Кавказым ис лъэпкъ куэдым щӏауэдэ щӏэлъхьэкӏэ яӏа ӏуащхьэр. Уеблэмэ мы ӏуащхьэ щӏыныр къыздикӏар модэ моуэ тафэлъэ щӏыпӏэхэмкӏэ къикӏауэ жаӏэ, мис а кочевникхэм къахьауэ, бгы здэщыӏэм, нэгъуэщӏ здэщыӏэм зыгуэркӏэ къыпхуэгъуэтыжыну уи зыщӏэплъхьар. ӏуащхьэ тумыщӏыхьами. Тафэм ӏуащхьэ хуумыгъэуву щытмэ, къыпхуэщӏэжынукъым. Арати, тафэм ӏуащхьэшхуэхэр иращӏыхьу къежьэри, нэхъыжь дыдэ ӏуащхьэхэр къапщтэмэ, здэщыӏэр тафэ щӏыгухэмкӏэ нэхъыбэу итщ. ӏуащхьэ быным къадэкӏуэу Бахъсэныжьрэ Гундэлэнрэ я зэхэлъэдапӏэ ӏэгъэблагъэм итщ сынитӏ. Уауэ зыи щылъщ, щӏым хокӏуэдэжри. Зы зэман иджыри зыгуэрхэр зэритар нэрылъагъущ щӏым пӏэ къинамкӏэ. Абы щыхьэт тохъуэ Урысейм къулыкъу щызыщӏа нэмыцэ щӏэныгъэлӏ Паллас Пётр и тхыжыгъахэр. Паллас къыхигъэщат кхъузанэ кхъэ щӏыныр адыгэхэм я хабзэу зэрыщымытар, ауэ абы щӏэлъхэр зэрыадыгэр. Кхъащхьэсынхэр ибжакъым, куэд зэрыхъур къыхигъэща мыхъумэ. Зи блынджабэхэр хуабжьу ӏув чэщанэхэр зэритари етх, лъэбакъуэ тӏощӏ-тӏощӏ я кум дэлъу. Щӏыхьэпӏэхэр щхьэгъубжэ папщӏэу къищӏыкӏат, щхьэгъубжащхьэр плъыжьу иӏэжауэ. Зэман зэримыӏам къыхэкӏыу я сурэтхэр ищӏакъым. Иужькӏэ Урысейм щылэжьа нэмыцэ сурэтыщӏ Гейслер Кристиан Хьэтӏохъущокъуэхэ я кхъэжьым и сурэт ищӏыжыгъащ. Илъэс блыщӏ дэкӏри, Минрэ пщӏейрэ хыщӏрэ ебланыгъэм археолог Нарышкин Николай илъэгъуа псори щитхыжыгъа лэжьыгъэм къыщыхигъэщащ мы щӏыпӏэм кхъащхьэсын куэд зэритар, зи щхьэгъубжэхэр Мэчэмкӏэ гъэза чэщанэхэри щӏыгъуу. Ахэм я щхьэкӏэ хьэрыпыбзэкӏэ тетхауэ тетащ епщыкӏуиянэ лӏэщӏыгъуэм икухэм зэращӏар. Я бжыгъэкӏи тӏощӏым ноблагъэ, сынхэр хэмытыххэу. Археологие и лъэныкъуэкӏэ зыри гъэщӏэгъуэнагъ зэрыхимылъэгъуам къыхэкӏыу сурэт трихын хуейуи къилъытакъым. Илъэс тӏощӏ дэкӏри, археолог Долбежев Василий тригъэзащ а щӏыпӏэм. Къуапиплӏ чэщанэм хьэрып гъэбжыгъэм тещӏыхьауэ тетащ, жи. Минрэ щэрэ тӏощӏрэ етӏуанэ гъэм зэращӏар. Ар ди нобэрей илъэс къэбжыкӏэкӏэ минрэ щиблрэ пщӏы гъэм хокӏуэ. А гъэ дыдэм ящӏауэ, ауэ ныкъуэкъутэу иджыри чэщанэ зыбжанэ щытащ. Ахэм языхэзым минрэ щитӏрэ пщыкӏуз гъэр къытощ ди нобэрей илъэс къэбжыкӏэкӏэ минрэ щиблрэ бгъущӏрэ еханэ гъэ. Сыт хуэдэ зы чэщанэми тедзауэ тетащ хьэрыпыбзэкӏэ тхыгъэ гуэр, зэхэпхыжынкӏэ ӏэмал имыӏэу. Минрэ щибгъурэ тӏощӏрэ еянэ гъэм Зеикъуэ къагъэкӏуэгъауэ щыта археолог Ермоленкэ чэщанэхэм кърихьэлӏэжаӏым. Хьэрыпыбзэкӏэ зыгуэрхэр зытетха кхъащхьэсынхэм фӏэкӏ а зэманым мы щӏыпӏэм къинэжаӏатэкъым.
Къыщӏэмынам и щхьэусыгъуэр щэщӏ гъэхэм, тӏощӏ гъэхэр щиухым щыгъуэ, мы сынхэр, ӏуащхьэхэр, а чэщанэхэр пщыжь-уэркъыжьхэм яейуэ, Ахэр лъэпкъыр гугъу езыгъэхьу щытахэу, ар къэралым къекӏуэкӏыу щыта. Псори къэралым ахэм уебэнын хуейуэ, абыхэм я щӏэин бгъэкӏуэдын хуейуэ, нэгъуэщӏын хуейуэ къежьэри. А зэманым щыгъуэ мес мо пщыӏэ щащӏым дей, нэгъуэщӏ щащӏым дей, мывэ къыхачым абы яхьу. Абы мывэ щымыӏураӏым, мо псыхъуэм удыхьэмэ, мывэри щыӏэщ, тӏэкӏу удэкӏмэ, мывэри телъщ, ауэ зэрагъэкӏуэдын иужь ита сытым дей. Зэрагъэкӏуэдын иужь ита, аращ чэщанэ лъабжьэхэр къэна, сын зытӏуи джэлау щӏым щӏылъу йолъагъу, щытуи къэна мащӏэ дыдэ арати, ауэдэу дыкӏуэда хъуа. Иужькӏэ къуажэм дэсхэм, гъунэгъуу щысхэм нэхъыжьхэм мыр хъунуӏым, е мыр емыкӏущ, мыр мыуэдэу пщӏэ хъунуӏым жари къэувхэри, зэрыхъухум, зэрэхуэхъукӏэ, зэрахъумэфкӏэ яхъумэн иужь ита. Зыгуэрхэри къраджащ, зыгуэрхэми ечэнджэщащ. Къуажэдэсхэм зэрыжеӏэжымкӏэ, абыхэм я фӏыгъэкӏэ зыгуэр къэнами къэнаура. Езы Зеикъуэ щӏыналъи куэду дэта мыр, езы къуажэ куэцӏхэм удыхьу щытмэ, чэщанэхэр куэд, нэгъуэщӏхэр куэд. Ауэ ахэр пщы-уэркъхэр гъэкӏуэдын хуейуэ, абы я щӏэиныр гъэкӏуэдын хуейуэ къыщежьэм щыгъуэ, ар ӏисраф зэтращӏа. Къапщтэмэ, сын дыдэ къыщыхачай. щыӏэщ. Сын дыдэ къыхачу пщыӏэ щӏэгъакъуэ ящӏауэ, нэгъуэщӏауэ ауэдэ хъыбархэри куэду жаӏэжу сэ зыхэсха. Минитӏрэ блы гъэм, минитӏрэ и гъэм сыщыуэнкӏэ хъуну? Мы щӏыпӏэри яхъунщӏэн щӏадзэщ абыжмыкӏи. Дыщэ хьэпшыпхэр, дыжьын хьэпшыпхэр къыщӏахри, ар ящэн иужь иту здэщӏыпӏэ дей щаубыдауэ щыта. Ар яубыда нэужьрэ псалъэмакъышхуэ къэхъуа, уеблэмэ а псалъэмакъым и фӏыгъэкӏэ хабзэ къэралым къищтауэ абы епхауэ жаӏэ. Абыхэм уеӏусэмэ, илъэсихкӏэ гъэтӏысынкӏэ хъуну, ахъшэшхуэ къэралым иптын хуей хъуну, псалъэмакъышхуэ къикӏын хъунууэ мис мы щӏыпӏэм дей къыщежьауэ жаӏэ ар. Абы щӏыӏэ арати, абыкӏи сэбэп зыгуэркӏэ хъуауэ жыпӏэ хъуну. Абы нэмыщӏкӏэ мы мэзым дыхэплъу щытмэ, кхъузанэкхъэ хэтщ. Кхъузанэкхъэкӏэ зэджэжыр епщыкӏуханэ, епщыкӏубланэ лӏэщӏыгъуэхэм, тӏэкӏу нэхъапэми, адыгэхэм я щӏэлъхьэкӏэ яӏа мывэм къыхэщӏыкӏауэ, мывэ текӏутауэ, ӏуащхьэ цӏыкӏу метр зы метррэ ныкъуэрэ ауэдиз и лъагагъыу щӏалъхьэу, ахэр гуп-гупу зыхэту, ухэплъамэ, кхъузанэм ещхьу щыту. Арати, кхъузанэкхъэкӏэ ауэдэу хъуа еджэу. Я щӏэлъхьэкӏэр пхъэбэн уэду дэлъу, я хьэпшып гуэрхэр яӏыгъыу ауэду щӏалъхьэу щыта. Ахэр нэхъ хъума хъуа, сыт щхьэ жыпӏэмэ, мывэ текӏутауэ телъщи, ӏуащхьэм пхуэвэӏымэ, пхуэтӏымэ. Аращи, цӏыхур нэхъ емыӏусу мис уеблэмэ мэз зэтекӏэжауэ иджысу щытщи, ари хъарзынэщ.